So, tá muid ar ais anseo ar an OneNote agus tá an féilire nua don seachtain seo mar an gcéad leathnach sa OneNote sin. So, má tá tú i 1A agus 1C, seo an amchlár don seachtain seo duit, agus má tá tú i 1B nó 1D, seo an amchlár don seachtain seo duit. So, beidh sibh ag déanamh na ceachtanna céanna ach ag amanna difriúil. So ba chóir go bhfuil sibh ag leanúint amchlár na scoile. So go bhfuil B agus D ag tosú leis an gceacht seo ar an Luan ó cúig tar éis a dó agus go mbeadh 1A agus C ag déanamh an ceacht seo ar an Máirt ó fiche cúig tar éis a haon go dtí cúig tar éis a dó. Mar is eol daoibh tá na nascanna anseo cheana féin so seo an nasc go dtí ceacht a haon don 1B agus D agus an ceann céanna don do 1A agus C. Tá an bhfoirm Microsoft ar fáil ansin freisin agus tá cúnamh sa bhreis agaibh ar YouTube, sin an físeán atá sibh ag éisteacht leis anois. So má téann muid isteach go dtí Ceacht 1, tá sé go hana bunúsach agus éasca. Inniu, beidh muid ag tosú leis an gcéad caibidil eile, sin Kapitel 11, Bekommst du Taschengeld? So tá muid ag féachaint ar airgead phóca. agus ansin an méid a tuilleann tú agus na bealaí a tuilleann tú é agus na rudaí a ceannaíonn tú leis an airgead a faigheann tú, go seachtainiúil nó go míosúil sa bhaile, má faigheann tú é. So anois, beidh muid ag léamh tríd an téacs ar leathanach Hundertfünfundfünfzig agus Hundertsechsundfünfzig in Viel Spaß Eins agus beidh muid ag freagairt na ceisteanna seo a leanas i nGaeilge. So just rud éigin tábhachtach, just bígí cinnte go bhfuil an foirm ceart á roghnú agat do do rang. An tseachtain seo caite bhí cúpla duine ó haon bliain a haon ag roghnú an foirm mícheart agus bhí na freagraí ag éirí measctha suas. So just bí cinnte má tá tú i A nó C go bhfuil tú ar an bhfoirm seo agus má tá tú i 1B nó D go bhfuil tú ar an bhfoirm sin mar tá daltaí difriúla acu. So em. Rachaimid isteach chuig an foirm agus feicfidh sibh na ceisteanna ionas go bhfuil a fhios againn cad atá de dhíth orainn le foghlaim inniu. So, cé mhéid airgid a faigheann Karl in aghaidh na seachtaine? So, beidh Karl ag fáil airgid. Cé mhéid? Conas a caitheann Karl a chuid airgead phóca? So, ceannaíonn sé rudaí. Cad a cheannaíonn sé? Cé a íocann as éadaí Karl? So, faigheann sé éadaí but cé a íocann as na héadaí? Ansin beidh muid ag éisteacht le Annette, cé chomh minic is a faigheann sí airgead póca, so an bhfuil sé go seachtainiúil, go laethúil nó go míosúil, agus cé a faigheann sí an airgead uaidh. Ansin conas a chaitheann Annette a cuid airgead póca, so cad a cheannaíonn Annette leis. Agus ansin tá Annette ag sabháil le haghaidh laethanta saoire in Éire, an bhfuil sin fíor nó bréagach. Nuair atá tú críochnaithe leis sin, léigh.

so cé mhéid airgead póca a bhfuil ag taisteal, ag teastáil, ag taisteal, brón orm, taisteal sin ar córas iompair. Deir muid de dhith, cé mhéid airgid atá de dhith do daoine óige, heutzutage, so sin heute an Tage, so heute sin inniu agus Tag, sin lá, so sa lá atá inniu ann.

Is féidir libh anois dul isteach chuig an bhfoirm agus na ceisteanna sin a fhreagairt agus brú ar 'Submit'. Má tá ceist ar bith agaibh, seolaigí ríomhphost chugam. OK.